maka ndị na-asị na ha adị eme omenala gekwanụ m ntị nke ọma omenala dị ka ebumpụta ụwa ọsọ anakwa agbala ihe ike o nwere omenala ọ ga-abụ iwepụ anya sị na gị agagha eme o buo gị agha anakwa ekpeti ya n'ụka anakwa ekweti ya n'okwukwe anakwa awati ya n'anya ma ị na-eje ụka o ma ị dị eje ụka o gee ntị nke ọma omenala bụ omenala ọ ihe dị anyị n'arụ wee pụta mana ihe ọma unu ga-emere m bụ tụsaranụ m ozi a nke ọma ọ kwa unu hụrụ omenala a na-eme na akwamozu ụmụnne m unu ga-akpachara ya ezigbo anya maka na ọtụtụ omenala ndị mmadụ hapụgoro ime so n'ihe na-ebu ndị mmadụ agha mana ọ na-ebu ha agha na ha amadị ọ bụrụ na nne gị nwụrụ ma ọ na nna gị nwụrụ ị kwado ịkwa nne gị ị kwachaa ya nnọọ lichaa ya kwaa ya i jirọ ehi kwaa ya o ruo na nna gị ị kwagidekwa nna gị kwachaa i jirọ ehi wee kwaa ya nwanne ihe m na-achọ ịgwa gị bụ anwakwana anwa were ehi jee ebe ọzọ na ị na-eje ịkwa mmadụ ma ụnọ ndị ọgọ gị o ọgọ gị nwoke o ọgọ gị nwaanyị o ọgọ gị n'ụdị ọbụla anwakwana anwa kpụrụ ehi gaa ebe ahụ na ị na-eje ịkwa onye nwụrụ anwụ n'ụwa gị anwakwana ya anwa ma ọ ga-abụ na o nwere enyi gị nwoke na-akwa mmadụ ma family friend gị na-akwa mmadụ ị sị ka ị kaa ọnụ nke ndị odogwu ka ị kpụrụ ehi gaa kpụnye ya ehi hmm. anwadịna ya anwa ebe ahụ ka omenala ga-anọ gwa unu na ya bụ omenala na ya bụ ihe dị ka chukwu si wee dobe ya maka na ọ dịwara gboo ọ bụrụ na ị nwa anwa kpụrụ ehi gaa n'ebe mmadụ nwụrụ kpụgara mmadụ ehi ka o ji wee kwa mmadụ ma nna nke gị i jighị ehi kwa ya nne nke gị i jighị ehi kwa ya nwanne ị ma-alakwa ije ya nke a ha ma spare gị at all ị ma-ala ije ya maka na ihe a m na-agwa unu o mego ọtụtụ mmadụ o nwere ofu nwoke kpụrụ ehi jee kwa mmadụ onye ahụ ejirọ ehi kwa nna ya o jirọ ehi kwa nne ya o ruzie mgbe ọgọ ya nwaanyị nwụrụ ọgọ ya nwaanyị bụ onye ọ lụrụ nwaanyị na Anambra state o ruzie mgbe ọgọ ya nwaanyị nwụrụ o jee goo ehi gochaa ehi kpọọ ndị enyi ya ka ọ fọdụrụ ka echi a ga-akwa ọgọ ya nwaanyị o were dị ka taa kpụrụ ehi ahụ nye nwunye ya with ndị enyi ya ha eduru nwaanyị a wee gawa be nna ya ka a na-agaru be nna ya kpọmkwem ozugbo a na-akpụda ehi ekwentị nwunye ya akụọ nwaanyị aza call kedu ihe na-eme a sị ya gbara ọsọ bịaba na di ya dagokwa na di ya nwere heart attack na di ya dagokwa ọ na-asị ka ihe na-eme ya ka a na-akọ ka a na-akọ ọ bụkwa na nwoke esigokwa ụta ala mmọnwụ mgbe nwaanyị na-esi Anambra steeti alachite azụ ọ bụrụ na di ya nọzi na ntụ oyi ebe a na-edebe ozu ọ mgbe ahụ ka ejiri wee jụba ese kedu ihe nwere ike ime nwoke ihe a mgbe a na-ajụzi ese ka a gwara ha na ọ kpụrụ ehi je ịkwa ọgọ ya nwaanyị mana nne nke ya eriri ehi nna nke ya eriri ehi ka unu wee hụ ihe a m na-akọwara unu a sịkwana na ị na-eje ụka a sịkwana na okwukwe gị anabatara ya a sịkwana na nke ahụ agbasarọzị gị ị nwaa ya anwa omenala ga-agwa gị na ya bụ omenala ka anyị nwee ike ghọta ihe kwesịrị ekwesị ka anyị mee ka anyị hafụ iwe na ndị ọcha kọrọ anyị na asịrị na asị anyị akpọ nke nna anyị asị anwadịna anwa ji ya wee egwu egwu ihe a na-agwa unu kịta bụ ihe ọ ga-abụ unu ji ya mee ihe ka o biru na-ebiru na ntị ọ sọkwa gị sị na i kwehụ na omenala ọ sọkwa gị sị na omenala anazị eme exist nwanne omenala na-eme exist ma ị chọrọ ya ma ị chọghị ya omenala na-eme exist ọtụtụ ndị mmadụ na-aba na nsogbu bụ ndị nke neglectigoro omenala mana ọ na-ebuzi ha agha ha na-ekpe ekpere n'ike n'ike ị jụọ ha a sị gị na onye na-eje ụka adịghị ezu ike n'ọnwụnwa ị jụkwara onwe gị ka ihe na-eburu gị oke ọnwụnwa a ị jụha onwe gị gịnị kpatara na ị na-eje ụka wee kwere na ị na-ekpere chukwu mana ọnwụnwa zụrụ gị ahụ niile oge ụfọdụ bụ mmerụ ala anyị merụchara anyị merụcha ala ala bịa anyị ụgwọ anyị na-akụfụcha ọkụ nwanne onye ọbụla jiri nwayọọ mara nke kwesịrị ka o mee ọ ga-akara anyị mma otu ahụ ekelekwa m unu biko tụsakwaranụ m ozi ọfụma maka na ọtụtụ ndị na-akọ ihe ha na-amaghị gbasara omenala mana omenala bụ ụzọ ziri ezi na eziokwu ndewonụ